eh? pali galimoto yomwe ibwere izakutengeni kapena mupita nokha pa minibus ndikunena ndi inuyo kodi tayambana abale eh? miyezi iwiri iyi basi mumakanika kuyankha bwinobwino tayankhani funso la bwinobwino eh? tatiyankheni ndikufunsa kuti muyenda bwanji kubwera galimoto yozakutengani kapena muyenda pa basi olo muyenda pasi kuti poti ndi workshop ya ma cleaners eh? tayankhani si funso lovuta ayi tayankhani bambo kodi vuto lanu ndi chani Za ulendo wanga zisakukhuzeni. Komanso ndilibe nthawi yoyankha mafunso ine. Pangani zanu. Okay, okay, it's okay. Maju, mwanena kuti mukupita ku workshop mwakufuna kwanu, ine ndifune ndisafune mupita. It's okay. Mafunso awa mwakanika kundiyankha, komano apapa ndili ndi funso limodzi limene ndimafuna kuti mutani mundiyankhe. Now, funso langa ndilokuti inu mukupita ku workshop mwati mukakhalako 5 days now funso langa ndilonena kuti junior mwamuuza kuti mukuchokapo junior mwamuuza kuti mukupita ku workshop mukakhalako 5 days mwamuuza zimenezo nzofunikira kwambiri chifukwa junior akumatha kubwera kunoko muziwa kale akumatha kubwera kuchoka kwa abusa kuja anytime alibe nthawi imene akumabwera kuno akumatha kubwera nthawi ina iliyonse now atha kubwera kuno any day abwera in fact so lero akhoza kubwera abwera azifunsa kuti amayi ake ali kuti nde ineyo zoyankha mafunso a junior nthawi imeneyo ndilibe nanenso mwamvete muziwa kale junior mmene amafunsira mafunso nde ineyo zoti azandifunsa hey bwanji osandiuza hey chanchani now ndikufuna ndikufunseni kunena kuti junior mwamuziwisa kuti mukuchoka mwamuziwisa kuti mukupita ku workshop mwamuziwisa kuti akhala 5 days osakuonani funso langa ndi limenelo junior mwamuziwisa bambo junior ndi mwana wang'ono sangaziwe za workshop after all zilibe phindu kumuuza olo osamuuza nanga ali ndi mphamvu zondiletsa kupita ulendo ndi wanga palibenso kuti ndizivutika ndi kuuza junior za ulendo wanga komanso nkhani imeneyi yatha osandifunsa mafunso ngati ku school eh koma ya eh inu ameneyo maju inuyo ndiye munandikwatiradi ndisaname ayi ndipo ine ndi mkazi wanu munakhala mfumu pakhomo pano munakhala husband inuyo in fact mukufunika position yayikulu kwambiri her excellency the president of the house ma junior inuyo ameneyo eh? zoona mukundiuza kuti ndisafunse mafunso ngati ku sukulu and mpakana mwati kumuuza junior za ulendo wanu ndi zopanda phindu si choncho zoona zimenezo mwana wokhala wanu mukufuna asaziwe komwe mwapita azizandifunsa ine mafunso ambirimbiri mwana azikhala kudandaula kuti amayi ake apita kuti eh? ayi it's okay mwawina pangani zomwe mukuona kuti ndi zabwino moyo ndi wanu chilichonse mukhoza kutani mukhoza kupanga mwasanduka mfumu pa khomo pano ya and apapa ndimuimbire junioryo ndilankhule naye aziwiretu kuti mayi ake akupita ku workshop mayi ake sawaona kwa 5 days aziwe zimene zizi asazandifunse mafunso ambirimbiri akabwera ya ndiwayimbire abusa amupase foni junior ndilankhule naye

ndikuyenda magemu koma abusawo akusamba nde muyimbenso after 20 minutes ayiso sindikufuna abusawo ndimafuna iweyo in fact ndimafuna ndiauze abusawo kuti akupase foniyo tilankhulane nde apapa zakhala bwino kunena kuti foniyo ili kale ndi iweyo ndiye kuti palibe vuto ayi udzangowauza abusawo kuti ndinayimba koma ndimafuna ndilankhulane ndi ndani ndi iweyo and uwapasenso moni ungo- ungondiperekera moni uwauze kuti ndawasowa nthawi ina iliyonse ndizabwera tizacheze ya koma moyo uli bwanji mwana wanga kukhala kwa abusa kuli bwanji inetu moyo uli bwino komano kukhala kunoku nde mm, kukhalira zisomo za mulungu ndipo kunena zoona munda ndi waukulu koma antchito ndi ochepa kunoko kukufunika mapemphero ambiri chifukwa anthu ena ayiwala kuti ndi atsogoleri ayamba kukhala ngati anthu wamba koma god is good zonse zikhala bwino inu mumati bwanji ju its okay ukhale kaye komweko kunoko kuli mavuto aakulu ine ndi mayi ako sitikukhala bwino ayi muja ndimakuuza muja panopo nde eh zili wesi kwambiri moti panopo aliyense amapanga zake kuphika ndimaphika ndekha nawonso amaphika okha kuchokapo akafuna kuchoka samandiuzanso ayi amachoka nthawi ina iliyonse amabwera pakhomo nthawi ina iliyonse ndipo ndisayerekeze kufunsa mafunso amachita kunenera ati kuti ndisamafunse mafunso ngati ku sukulu ndimafunsa apapa mafunso ena ake akuti ndisawafunse ngati kuti ali ku sukulu eyetu nde iyi ayi uzikhala kaye komweko Anyway, ah, ndimayimba kuti ndikuziwise kuti amayi ako akuti akuchokapo lero. Akuti kaya kuli workshop, I don't know ngati zili zoona and I'm not sure ngati zili zoona. Akuti kuli workshop ku office kwawo. Nde akuchoka, achoka lero, akakhalako 5 days. Yeah, ndinawauza kuti akuuze nde akuti zilibe vuto olo iweyo uziwe ulendo ndi wawo. Kaya uziwa kaya suziwa akuti palibe chimene ungapange. In fact ananena kuti iwe ndi ine tilibenso mphamvu zowalesa kuti asapite. Akuti apita ku workshop uko. Tifune tisafune. Eyetu nkhani yake ndi imeneyo moti iyi zinthu kuno sizili bwino ase. Ndiye ndimafuna ndikuziwise zimenezo kuti uziwe. In case ubwera kuno uzayamba kufunsa kuti amayi ako ali kuti. Uziwiretu kuti tikunena pano amayi ako anytime azipanga zoti azipita. Eyetu. Workshop ya 5 days How come? Mesa amayiwo ndi makilina achabe? Nde makilina mpaka 5 days workshop? No. Believe me Junior, this is true. Akuti akupita ku workshop and she will be there for 5 days. 5 days. Wamvedi? Of course, zitha kutheka kuti ma cleaners nso nawo atha kukhala ndi ma workshop, right? Ndi anthu. nawonso ndi anthu ogwira ntchito sometimes amasowekera ma training ena apadera on how to take care of zinthu zina Umvetsetse? like ma training ena akhoza mwina kukawaphunzitsa how to use mwina ka zokolopera zamagesi zinthu zina zamakono so it's okay aliyense akhoza kupita ku workshop it's okay komano vuto limene ineyo ndaliona chimene chikundiwawa kwambiri ndi chonena kuti iwowo apite pogwiritsira ntchito chani makani because she's going there by force she doesn't want to ask me so that I can maybe give her permission to go. She doesn't want that. She wants to go there by her own will. She doesn't want me to give any suggestion on that. Okay? ine pamene pakundivuta ndi pamenepo kuti iweyo ndi ine akuti tilibe mphamvu zowalesa kuti asapite and pamenepo ndi pamene pakundiwawa and ndi pamene pakundipangisa kuti ndiziganiza kuti kodi imeneyi ndi workshop kapena ndi work prostitution because there is no way chinthu chabwinobwino azipitira makani no oh ayi basi ndadziwa ulendo umeneyo si wa ku workshop kulipo komwe akupita nthawi zambiri azimayi akamapanga makani ongoyamba from nowhere pamakhala kuti pali wina wake akuwanamiza come on junior ukukhala ngati ukamba zoona yeah i can relate and i can connect chifukwa for the last two months eti foni yawo anayika password amakana kundiuza kuti kodi password ndi chani and anayika password foni ija ikamayaka imafuna password umvesese kuti usegule like upite kuma message imafuna password kuma settings imafuna password o upite ku gallery imafuna password everywhere mwamva eti and zimaonesa ngati kuti ma password onse ndi osiyanasiyana password ya ku mameseji ndi ina password ya ku gallery ndi ina in case mwina anaona kuti ndizayizindikira then ndiziwe ya kumodzi kokha ndisaziwe ya zonse zimene iwo amata amapanga mu phone yeah i think iweyo zimene ukulankhulazo ndikutha kupanga connect kuti ulendo uwu i think si workshop yabwinobwino ayi is something else ndipo apopo ndi ndikukhulupirira kwambiri and chinthu china ndichi ma calls ena eti amene amabwera like ma phone calls eti amakayankhira panja amachita kutuluka ngati chani kaya amakayankhira kumsewu usiku ndi umene amakhala kuimba mafoni amanong'ona paja ali kuchipinda chaokha okhaokha ya apapa nde you are talking now i can relate and i can connect kuti ya zinthuzi zikugwirizana ndipo iyi si workshop yeniyeni inenso nditha kuona choncho ya nde titani tsopano pamenepo simple apapa tipange zokuti ulendo umenewo ulephereke ndipo tiwapange bani kuti asachoke pa khomo for a week tisalole kuti azipitanso kokayendayi apapa ndimbe kaye foni kwa bwana awo ndinaloweza namba yawo ndingowafunsa kuti ngati ndi zoona kuti ku ofesi kwawo kulidi workshop ndikayimba foniyo ndizibwera ulendo umenewo sutheka ndipo adziwanso kuti inu ndine zatinyasa and tikupanga izizi chifukwa timawakonda kunja kuno kuli matenda anyway bye ndiyimbe kaye foniyo tapangani zimenezo ndikudikira wamva eti komano chonde usachedwe chifukwa apapa anytime azilowa ku bathing room afuna azikasamba kuti azitani azipita nde zindivuta kuti ndiapange control kuti mudikireni junior anena kale kuti za iwe alibe nazo ntchito so iweyo ungopanga zonena kuti uyigwire nthawi asanachoke uwapeze ya tapanga zimenezozo ndizidikira iweyo bye yes this is why i always say kunena kuti junior ndi mwana wanzeru ndipo i believe kuti zinthu izizi zitheka and its my prayer kuti zitheke ulendo umenewu ulephereke but i don't know kuti junior ayuza njira yanji koma still zikuoneka kuti zikhoza kutheka chifukwa junior ndi wanzeru and junior akazafuna kupeza mkazi kuti akwatire kusogoloko ndizamuuza kuti chonde azidzakhala naye panopo mkaziyo

Eya, waitha, wabwera nthawi yabwino. Apapa mayi ako akusamba. Nde ungodikira pang'ono atuluke kaye ku bathroom. Ayinso palibe kudikira. Imeneyi ndi nthawi yabwino. But before I forget, adadi, ndinayimba foni ija ndipo abwana awo akana akuti kulibe workshop. akuti sanapange workshop ina iliyonse ku kampaniko meaning kuti ndi boza kuti akupita ku workshop the devil is a liar tikuyenera tisokoneze mapulani amenewa ndikubwera kaye adadi zovala zawo zili kuti sindikuona zovala zawo apa ii apakira kale zovala zawo zonse zulo zovala tizonena kuti munthu ukhoza kuvala for two months zonse azipakira zulo kaya workshop yanji imeneyo ya 5 days koma kutenga zovala zonse nde uziona mnyumbamo pali expand ina yake ya ledi yooneka ya ndalama zambiri abwera nayo zulo kaya awagulira ndi ndani uyiona ili pa kona ya ledi zili mmenemomo
adadi ndapakira ndatenga zovala zonse ndatenganso zovala zina zosita zinali pa bedi i think ndi zomwe amafuna avale pa ulendo ndatenganso foni yawo amene akupita nayeyo wakhaula salankhulana nawo mayi yanga basi ndapita aa sono iwe akandifunsa kuti zovala zawo ndi foni zayenda bwanji ndiyankhe kuti chani ineyo chonde junior osandimenyesa ineyo sindifuna zoyamba naye akumalusatu kwambiri ndiyankhe kuti cha adadi muwayankhe zomwe anakuyankhani mesa anati osamafunsana mafunso ngati ku sukulu basi ka inunso muwauza kuti za mafunso ayi i think asala pang'ono kutuluka ku bathroom ndapita asandione hey, koma junior junior ni mwana wabwino kwambiri inu zoona junior pakana azakwatire ndikuchoka pakhomo pano ndiye ndizakhala bwanji ine i think junior ndiyambe kumpanga convince zoti apite ku nsembe azakhale wansembe junior asazakwatire ndizikhala naye pakhomo pano ine junior iyi akundithandiza bwanji akuluakulu tapangani like tapangani subscribe mukapanga subscribe ndiye kuti video yathu ina iliyonse imene tatulusa tizikutumizirani notification kuti video ndi yanyuwani muzikhala oyambirira kuyionera video ija tapangani subscribe chonde chonde chonde amene munapanga kale zikomo kwambiri tathokoza tapangani like tapangani subscribe mukhale ndi siku lopambana